donc ɲininkali fɔlɔ min bɛ o de k'a fɔ ko yalima ni ni muso bɛ furu la gundo jumɛnw de bɛ muso la a tɛ fɛ cɛ a furucɛ ka bɔ minnu kalama fiyewu
baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma les jeunes n'i ye ɲininka donc n b'a fɔ i ye ko ɲininkali donc ko a diyara n ye ko bi ye le bi ye samedi le 20 combien le 28 le 28 donc août samedi n hakili la o ye don ye mun ye batokɛlaw ka don ye kunun n'i ye tawureta kalan ka na ka na se donc fo bibulu kɔnɔna na c'est à dire fo eh, linjili kɔnɔ eh, tawureta ni linjili ah, ka ta jenɛsi ra ka n'a bila donc fo jirali la o kɔrɔ ye k'a fɔ kitabu complet yɛrɛ de fɔlen filɛ nin ye i y'a faamuya mhm. donc olu ka batokɛ don normalement samedi de don parce que batokɛ don mun dira eh, mɔgɔw ma tawureta kɔnɔna na a fɔra de ko don bɛɛ ka kɛ baarakɛ don ye nka lafiya don k'o ye samedi de ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ a ye ala y'o kelen de fana fɔ kuranɛ kɔnɔna na donc ala kanw tɛ ɲɔgɔn jɛ a ko k'ale ye donc sankolo ni dugukolo k'a y'olu da tile fila de donc fɛn min bɛ a kɔnɔ k'a y'olu da tile naani o kɔrɔ ye k'a fɔ sankolo ni dugukolo n'a kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen ala subhanahu wa taala ko donc k'ale y'u da tile wɔɔrɔ donc tile wolonfilanan don ko ala ma baara kɛ donc n'i taara tawureta kɔnɔna na olu b'a fɔ ko ala y'a lafiya dɛ donc olu y'a kɛ lafiya don ye donc o y'u ka bato kɛ don ye tawureta kɔnɔna na bon juifuw ka bato kɛ don don hali kerecɛnw yɛrɛ ka bato kɛ don don mais n t'a dɔn u ye bato kɛ don kɛ samedi eh, dimanche kun mun na n'o tɛ kitabu kɔnɔna na bato kɛ don donc o ye samedi de n'ala ka jɛ inshallah o de ye lafiya don ye o ye bi de o tɛ baasi t'a la bi kow ka ca a kuma ka ca eh, kɔrɔ caman bɛ bi ra dɛ mais an t'an da don o bɛɛ kɔnɔna na o t'an sigi kun ye yan bi mais an b'a fɔ fɛnɛ barika b'a la fɛnɛ ala ka a barika don an na ani an ka fɛnw bɛɛ lajɛlen n'ala ka jɛ inshallah donc les jeunes o ye sirafara ye dɔɔni ka dɔɔni fɔ samedi ma ka sɔrɔ ka tɛmɛ donc ko nin ye eh, musolaka ye ko muso ka gundo jumɛnw de bɛ yen k'a to furu kɔnɔna na n'a tɛ fɛ donc cɛ ka bɔ o gundo kalama fiyewu k'o ye gundo ye gundo jumɛnw ye mun bɛ sɔrɔ muso bolo très généralement donc ka caya baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma o ye gundo belebeleba saba de ye mun bɛ sɔrɔ musolakaw bolo a bɛ don furu kɔnɔ fo ka taa bɔ hali n'a ye san bi naani de kɛ furu kɔnɔna na i bɛ bala ka poyi o dɔw de kan dɛ n'o tɛ bilali a bɛ buru a b'a fiyɛ e t'o e t'olu mɛn i tulo la fiyewu n'ala ka jɛ inshallah o gundo belebeleba fɔlɔ o ye jumɛn ye a bɛ f'o ma ko le passé c'est-à-dire fɛn minnu bɛ yen n'olu tɛmɛna k'a sɔrɔ e n'a ma ɲɔgɔn dɔn walima hali aw kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn ka kɔn furu ɲɛ walima hali furu daminɛ na ko minnu bɛ yen n'olu kɛra ka kɔn e nali ɲɛ walima ka kɔn ale nali ɲɛ e ka furu kɔnɔna na a bɛ f'o de ma ko le passé c'est à dire muso tɛmɛna sira minnu fɛ ka na ani ko minnu kɛra ka na fo ka na se donc o don ma n'a nana yɛrɛ sɔrɔ furu kɔnɔna na cɔki donc i b'a ye o ko ninnu bɛ kɛ ko ye mun bɛ kɛ ko munnen ye a tɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ a cɛ ka hali o den kelen hmm. cɛ ka a dɔn nka o bɛna taa hmm. cɛ dɔw b'a sɔgɔbɛ koyi u b'a sɔgɔbɛ k'a sɔgɔbɛ f'u bɛ a essayer ka janw da muso la non i ka di ne ye cogo min na sisan i b'a dɔn muso ni cɛ ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falen de ye hmm. an k'an ka kow fɔ ɲɔgɔn i b'a dɔn ne b'i minɛ bolo fila la o ma chérie kan'a fɔ dɛ n'aw jara cogo o cogo i kan'o fɔ dɛ parce que n'i y'a fɔ i da bɛ taa tu dɔ la yɔrɔ dɔ la i da bɛ taa tu dɔ la o bɛ ko in ban yɛrɛ o bɛ furu in sa yɛrɛ parce que a bɛ sin ka cɛ dusukun kari ka bɔ i fan fɛ ten n'a k'a bɛ sabali cogo o cogo sitanaw tɛ sɔn a laban na a bɛ n'i gogoya ye bon a laban na ko in bɛ ban quoi bon ale yɛrɛ de ye e nɛgɛ pour que i k'a fɔ a tilala ka dabiri a dara o de kama kodɔnna dɔ ko ko muso dɔ ko ko cɛ dɔ n'a muso jara ko cɛ ko muso ma ko ne ko karisa ne n'e bɛ cogo min na bi eh, ka kɔn ne ɲɛ o e ye cɛ joli tigɛ ka kɔn ne ɲɛ c'est à dire cɛ joli y'a ka kunko fɔ e ye walima cɛ joli sera e ma ka kɔn ne ɲɛ bon a tɛ foyi kɛ n na quoi n'i y'a fɔ n ye o ye tiɲɛ ye quoi tiɲɛ de ka di ne ye quoi a tɛ foyi kɛ n na quoi donc muso fɛnɛ kekuyara ka tɛmɛ ale kan donc ko muso y'i jɔ fo ka waati jan da waati jan kɛ bon a mɛnna ka mɛn ka mɛn bon muso a ye muso ɲininka k'a kɛra cogo di bon k'a ko a cɛ ma ko n bɛ k'u compter de o n bɛ k'a compter n ma tila compter la fɔlɔ donc a y'o fɔ k'i kun kɔrɔta dɔrɔn a ye cɛ ɲɛ kumunen ye bon a ma fɛn fɔ bilen yeah. donc ça o ye a cɛ ye politique min k'a la a fana y'o politique de kɛ cɛ la o donc a ko n bɛ k'u compter o kɔrɔ ye k'a fɔ hali fɛn ma fɔ fɔlɔ cɛ ɲɛ kumuna ɔ n'a tun y'a fɔ dun voilà donc cɛ y'a daminɛ ni nisɔndiya ni ɲininkali ni tiɲɛ ko mun ye ah. a ko tun bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na donc a kuma lasurunya dɔrɔn hmm. i ni muso bɛ san ba kelen kɛ ɲɔgɔn kan le passé fɛn mun tɛmɛna a b'a yɛrɛ kɔlɔsi olu dɔnni na i fan fɛ dɛ hmm. donc i yɛrɛ kan'i yɛrɛ bila olu ɲɛɲini na hmm. sinon i na tɔɔrɔ dɔ ɲini ka se i dusukun ma k'i yɛrɛ dusukun kan kamikami donc fura o ye fɔlɔ ye filanan a bɛ f'o ma ko sɔrɔ muso ka sɔrɔ c'est à dire nafolo min bɛna a ma wari min n'o bɛ don a tɛgɛ kɔnɔ walima a ka sɔrɔ kow a t'u jɛya cɛ ye dɛ bilali bɛ buru fiyɛ i bɛ dɔw de dɔn mais a ka sɔrɔ sɔrɔw yɛrɛ a t'u jɛya ye e yɛrɛ muso e bɛ waa tan d'a ma bi sini sinikɛnɛ i b'a wele k'a ɲininka marama a bɛ cogo di ne tun ye waa tan min d'i ma est ce que a tɔ bɛ cogo di a tɔ tora joli ye de a b'a fɔ aa est ce que wari in tɔ bɛ tɛmɛ kɛmɛ naani yɛrɛ kan bilen a tɛ kɛmɛ naani yɛrɛ bɔ bilen o taara buru kala fila yɛrɛ sanna kɛmɛ naani kɔnɔ c'est wari a b'a ban quoi i b'a sɔrɔ wari in tɔ ka ca kosɛbɛ dɛ mais e yɛrɛ de y'a d'a ma dɛ mais du fait que a sera ale tɛgɛ kɔnɔ o y'a ɲɛ a y'a tunu e ra quoi a tununa i na quoi donc i b'a sɔrɔ parisiraw b'a bolo a b'a den ka minnu bénéficier o n'a ɲɔgɔnna grand frère bɛ wari di petit sœur bɛ wari di a fɛrɛlu fana b'a sɔn mhm. faw b'a di balimakɛw bɛɛ bɛ wari d'a ma dogora quoi c'est à dire e tɛ bɔ a si kalama a ka sɔrɔ hakɛ bɛ k'a dogo e la kɔli kɔli kɔli kɔli mm. ko parce que ni e nana o dɔn mm. ko i n'i ban ko dɔ ma du kɔnɔna na i y'a faamuya mm. donc i tɛ bɔ a ka sɔrɔ kalama si c'est à dire i ni muso b'a si de bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan a ka sɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye i t'o dɔn bon i kan'i yɛrɛ bila o ɲɛɲini na sinon i b'i yɛrɛ dusu kasi o ye filanan ye donc sabanan o don i ye muso ta ka na n'a ye sigida mun na walima a bɛ e ka furu kɔnɔ waati mun na o waati kelen yɛrɛ fɛnɛ na mhm. a bɛ se ka bala ka jarabi mhm. walima dusukun bɛ bala ka keleku ka taa cɛ dɔ fan fɛ dɛ mhm. hali n'a sɔrɔ fɛn ma tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ mais a b'o yɛrɛ kɔlɔsi kɛ kɔlikɔli e tɛ bɔ a kalama o la fiyewu fo o tigi kanu bɛ ɲini k'a bana yɛrɛ n'a ye tile kelen kɛ n'a ma kuma o fɛ a bɛna ɲini ka bana mais buru bɛ fiyɛ bilali bɛ buru fiyɛ e tɛ b'o kalama donc a b'a yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ misaliyara i n'a fɔ a taara sigida dɔ la a taara jarabi dɔ ra yen e yɛrɛ kɔni tɛna b'o kalama o muso n'a cɛ e muso taa jarabi cɛ wɛrɛ la o n'a sɔrɔ e na b'o kalama buru bɛ fiyɛ tɛ b'o kalama whatsapp fɛnɛ kow bɛ ten baro nana diya a ni dɔ cɛ f'a dusukun kelekura ka t'o fan fɛ dɛ f'a tɛ se ka miniti tan miniti tan ni duuru kɛ a tɛ se ka su bɛɛ kɛ tuma dɔ la f'a b'i den ka don a ka ɲɛgɛn kɔnɔ sokɔnɔ ɲɛgɛn yɛrɛ koyi ka taa vocal fila ni saba bila o ma dɛ k'a sɔrɔ a cɛ bɛ salon kɔnɔ tele filɛ la donc a b'a f'o ma fasanjarabi o tigilamɔgɔ in o kɛra jarabi kura ye mun cunna muso nin na dɛ wa a bɛ k'a waleya fɛnɛ bon bilali a bɛ buru a b'a fiyɛ dɛ a cɛ tɛ b'o kalama donc nin ye gundoba saba ye i ni muso bɛ ɲɛnamaya bɛɛ kɛ mun kan i tɛ bɔ ninnu kalama bon i kan'i yɛrɛ bila olu sɔgɔbɛli yɛrɛ fɛnɛ na sinon i na t'i yɛrɛ dusu kasi mm. parce que a dɔ ra mm. n'i taara point dɔ kan sɛtana b'a fɔ i k'i débarrasser ka bɔ a la bon ni e dun nana i débarrasser ka bɔ muso in na k'a gɛn k'a sɔrɔ a ka kanu ma ban e yɔrɔ kalo damadɔ bɛ taa se tuma min na i bɛ nimisa de n'i hakili jiginna a ka beauté in na a yɛrɛ timiya in na a forme in na sɛtana b'a fɔ i yɛrɛ ni sɛtana bɛ kɛlɛ o e dusukun bɛ to k'a f'i ye ko n ye kojugu kɛ dɛ n ye kojugu kɛ dɛ donc yan'a ka s'o ma kan'olu ɲɛɲini olu y'a ka gundo personnel ye olu to yen i ka tɛmɛ parce que a y'u dogo i la ni mɔgɔ y'i bonya ni ko o ko ye a bonya ni o ye n'a nana ni nkalon ye mun ye nkalon bangenen ye walima janfa ye mun ye duguma janfa ye k'a sɔrɔ e dun tilelenba ye a mɛnna cogo cogo ala na dali kɛ kɛnɛ kan aw ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ e ka tilennenya kama ye parce que ala a k'ale bɛ fara ɲumankɛlaw de kan waati bɛɛ lajɛlen mais waati jumɛn e t'o dɔn o la duumɛ i ka ɲuman kan a ka ca ala fɛ k'o bɛ laban ka na i ta ma a n'ala ka jɛ inshallah donc an b'o de fɔ cɛlakaw ye donc le génie i bɛ jumɛn d'a kan donc le secret an bɛ tɛmɛ an kun ye masturbation n'o ye safinɛni ye yɛrɛ lɔgɔbɛ bamanankan na an kun y'a kuma fɔ ka caya mhm. musolakaw fan fɛ ani cɛlakaw fan fɛ an y'a tɔɔrɔ de fɔ ko yalima o masturbation ye yalima nafa dɔ tɛ ye a fana la wa nafa min n'i bɛ se ka mɔgɔw bilasira ni min ye le secret
baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma mm. nafa belebeleba b'a la ah. ni ala sɔnna ma inshallah fɛn o fɛn n'a fɔra k'a man ɲi ah. nafa bɛ se ka k'a la o ah. fɛn dɔ bɛ i b'a sɔrɔ a bɛ tiɲɛni kɛ mais n'i y'a kɛ cogoya wɛrɛ ye a bɛ se ka ɲɛni kɛ mm. muru bɛ se ka kɛ ka mɔgɔ sɔgɔ ala k'an kisi a tigi ni bɛ se ka to a ra yɛrɛ mais n'an ka sagaw faga an bɛ muru boso an bɛ muru kɛ k'a boso n'an bɛ n'an bɛ dibi fɛn na bɛ muru kɛ ka baaraw kɛ fi yɛrɛ bɛ yɛlɛ kɔgɔ kɔgɔ dɔɔni k'a ra muru turu na ko diya donc muru o yɔrɔ a bɛ ka ɲɛni kɛ donc a bɛ ten de fɛn o fɛn ni juguman b'a ra ɲɛni yɔrɔw fana bɛ se ka ye donc a ra donc masturbation ye jumɛn ye a bɛ fɔ de ma ko yɛrɛ lɔgɔbɛ c'est-à-dire ka na ni lahalaya ye lahalaya min b'a to i bɛ se k'i farikolo jaga k'a bɔ c'est-à-dire i bɛ se ka ji dɔ bɔ i yɛrɛ la ni cɛ de don walima muso don k'a sɔrɔ muso tɛ walima k'a sɔrɔ cɛ tɛ i yɛrɛ ma quoi a bɛ fɔ o de ma donc ko masturbation donc ko an y'a fɔ n k'a bɛ mɔgɔ bana mais ko est-ce que nafa nin tɛna sɔrɔ a la wa nafaba b'a la hali n'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ bana mais nafaba b'a a yɔrɔ a kɛcogoya dɔw la an b'o fana fɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'Ala ka jɛ ye inchallah donc nafaba min bɛ se ka sɔrɔ a la o ye a bɛ mɔgɔ kɛnɛya kuma dɔw ra voilà o kɔrɔ ye di mm. e ye cɛ ye i taara don baara dɔ kɔnɔna na e k'a sɔrɔ e dun degelen bɛ muso ko ra muso kun b'i bolo mais i ni muso tɛ ɲɔgɔn kan mm. muso nege nana e sɛgɛn mm. fo ka taa san caman dafa f'a commencer ka kɛ bana ye i ra donc sira dun tɛ e bolo mun ye muso ko sira ye kalo kɔnɔ hali n'a kɛra siɲɛ kelen k'i yɛrɛ masturber pour que ji ka se ka bɔ i ra i ni ka se ka lafiya ani farikolo ka se ka libérer an b'a fɔ n k'o tɛ kɛ kojugu ye madama kɛ n'i ma duumɛ a kan voilà parce que nege ye bana de ye a fura ye a bɔli de ye i ra voilà a bɛ n'a fɔ ni cɛ nege ye muso minɛ bana de don a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min banana quoi donc jumɛn de y'a fura ye mm. a kan ka cɛko de kɛ mm. pour que a ka se ka nɔgɔya donc ni k'i bɛ fɛn o fɛn bila o nɔ na mun tɛ cɛko ye mm. o bɛ se ka a calmer o waati walima ka a hakili bɔ a kan o waati mais o si t'a kɛnɛya c'est à dire ale fura f'a tigi ka cɛko de kɛ ni muso de don fura foyi t'a la f'a ka cɛko de kɛ donc sisan ni cɛ dun tɛ yen a bɛ mun kɛ ni waati janyana kojugu fɛn dɔ de bɛ bila cɛko nɔ na mun ni cɛko bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ hali ni cɛ tɛ pour que ka o ka o ka se k'ale farikolo libérer c'est-à-dire ji minnu bɛ yen olu ka se ka na pour que a farikolo bɛ se ka libérer ka bɔ o bana in kɔnɔna na donc cogoya min na n'a hakili bɛ se ka libérer cogoya min na donc ka bɔ o bana in kɔnɔna na ni muso de don donc o la hali n'a kɛra kalo kɔnɔ kelen ye walima kalo fila kelen i ka farikolo santé kama an b'a fɔ ko jugu t'o ye voilà donc ni cɛ de fana don an b'a fɔ tɛ kɛ ko jugu ye mais sisan e de ka taa dumi a kan kuma dɔ la tile kɔnɔ i b'a kɛ siɲɛ fila kuma dɔ la semaine kɔnɔ don o don bon a b'i bana de o laban bɛ yɛlɛmɛ ka e bana de ni muso don a bɛ yɛlɛmɛ k'i bana a bɛ infection jugubaw de bila i la ni cɛ don fana a bɛ yɛlɛmɛ k'i bana a bɛ teliya banaw camanba bila i la ani psychologie banaw mais cɛ na n yɛrɛ dusukun filɛ nin yɔrɔ min na sisan mɛnna mm. degun bɛ n kan n banana yɛrɛ de mm-hmm. ji in kɔni f'a ka bɔ de sinon ne ni ti lafiya kalo camanba tɛmɛna mm-hmm. kɛko kelen pour que k'i yɛrɛ libérer mm-hmm. ka bɔ o degun in kɔnɔna na muso fan fɛ ani cɛ fan fɛ yɛrɛ lɔgɔbɛ ra quoi an b'a fɔ n ko tɛ kɛ kojugu o ye ka i yɛrɛ lafiya ka i farikolo ka kɛnɛya di a ma pour que a kana yɛlɛma ka kɛ bana ye i la mais ni i dumina ka o diya sɔrɔlen kɔfɛ a b'i bana o ye wajibi de ye donc a bɛ yɛlɛma ka kɛ bana y'i fan fɛ cɛ fan fɛ donc ani muso fan fɛ an b'o de dɔn n'ala ka jɛ inshallah baasi t'a la le secret an ye mun fɔ an bɛ segin a kan n ko ɲɛji ani damu u bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ donc cɛlakaw ni musolakaw u b'u ka situation dɔn anw tɛ yen non mais u yɛrɛ b'a dɔn donc n'u b'a kɛ u k'a kɛ ni jateminɛw ye o tɛ le secret kosɛbɛ ayiwa émission sera a kuncɛyɔrɔ ma i bɛ mun fɔ i ka faniw ɲɛna bon min bɛ fɔ fanw ɲɛna o ye cɛlakaw de ye conseil de don an ye mun fɔ musolakaw an bɛ se k'o ɲɔgɔnna fɔ cɛlakaw de ye bi ni ala sɔnna ma inshallah donc o ye conseil jumɛn ye an y'o de fɔ n ko furaw caman bɛ munumunu na réseaux sanfɛla la cɛya fura mun ye farafin yiriw ye u yɛrɛ n'i y'a ta a taamasiyɛnw ye mun ye an bɛn'o de f'u ye mun tɛ farafin yiriw ye n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛw ɲagaminen don a ra n'o bɛ se ka tɔɔrɔ se i ma an bɛna détail fitinin fana di o la pour que ka an ka faniw k'u kunnafoni o la fura fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ fɔ a ma cɛya fura n'i b'a ta a b'i kɛnɛya de dɛ a b'i kɛnɛya a t'i kɛnɛya balaw dɛ k'a fɔ i y'a ta sisan 10 minutes dɔrɔn i bɔra a kalama o tɛ fura ɲuman ye farafin yiri foyi tɛ yen k'i bɛ mun ta 10 minutes dɔrɔn k'a b'i attaquer ko n'i ma muso sɔrɔ fana a b'i kɛlɛ f'i ka taa sungurunba ta walima fo dɛmɛ ka don i ma o tɛ farafin yiri la voilà n'i y'o ye fura fɛn o fɛn na hali ni farafin fura de don k'u y'a d'i ma ɲagami dɔ de b'a la janfa dɔ de b'u bolo a kɔnɔna na e tɛ mun dɔn donc ni i dumina o tali in fana kan a b'i kɛri cun siga foyi t'o la parce que n'i y'a ta a b'i kɛri cun de n'a mɛnna ka mɛn ka mɛn a b'i kɛri cun parce que a b'i dusukun teliya de dusukun bɛ boli ni hakɛya dɔ de ye n'i y'a la vitesse ka tɛmɛ o kan don dɔ la a bɛ se ka teliya kojugu f'a bɛ se ka cun yɛrɛ donc n'i y'o ye fura fɛn o fɛn na hali ni yiri de don k'u y'a d'i ma a janfaw de b'a kɔnɔna na mun ma fɔ e ye o bɛ se ka tɔɔrɔ s'i ma voilà donc sisan fura fɛn o fɛn bɛ yen ka fɔ farafin yiri don ko n'u y'a di i ma yiri don a fura ko ni e y'a ta k'a b'i kunkolo dimi i b'a fɔ i satɔ don walima a b'i nun gere walima a b'i kunkolo giriya walima a b'i ɲɛ ka vision i ɲɛ bɛ kɛ i n'a fɔ i ɲɛ tɛ yɔrɔ la ka ɲɛ walima ka yɔrɔ kɛ bugu ye i ɲɛ kɔrɔ walima k'i nun gere walima k'i dusukun ka a teliya k'a sɔrɔ e ma gɛrɛ hali muso yɛrɛ la fɔlɔ janfa de b'a fura kɔnɔna na sɔsɔli yɛrɛ t'o la voilà u ye janfa dɔ de dilan a kɔnɔ mun t'u ka fura dɔ ye ne tɛ fura tɔgɔ fɔ u y'o dɔ de ɲagami a kɔnɔna na mm-hmm. pour que ka se ka i fa quoi parce que a b'i fa de n'a n'i mɛnna dɔrɔn a b'i fa de fura yɛrɛ t'o la donc fura jumɛn ka ɲi mm. an b'o de f'i ye n'a ka di i kana sanni k'an bolo yɛrɛ awɔ an b'o fana f'i ye mm-hmm. ni yiri dir'i ma a b'i kɛnɛya mm-hmm. fitinin fitinin fitinin fitinin n'i y'a ta n'i ye muso ko daminɛ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ e kun tɛ tan bi sini n'i y'a kɛ i b'a dɔn k'a fɔ aa tiɲɛna ne kun tɛ tan kalo kura i tɛ ka yiri yɛrɛ ta bilen i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ vraiment ne bɛ ka kɛnɛya mhm. a bɛ f'o de ma fura mun bɛ e la a bɛ k'o yɛrɛ bɔ e la dɔɔni dɔɔni dɔ ta bɛna dɔ ta bɛ ban joona mhm. dɔ ta tɛ ban joona mhm. mais un coup kaw ko dɔ ɲagaminen don a la u y'o fɔ aw ye o m'o fɔ aw ye ko dɔ de ɲagaminen don a la wa ni i dumina kan a bɛ se ka tɔɔrɔ s'i ma tout moment parce que fura dɔw bɛ yen n'i mɛnna k'a ta mm. n'i m'a ta don min na i tɛ se ka muso ko kɛ bon est ce que e bɛn'i ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o fura in tali la o fura in bɛna si bɛɛ kɛ k'a dilan wa e bɛ k'a sɔrɔ yɔrɔ min na e bɛn'i si bɛɛ kɛ yen wa donc ni ala y'i déplacer ka bɔ yen ka taa yɔrɔ a tɛ sɔrɔ yɔrɔ min na donc a bɛ kɛ cogo di sisan. fo ni muso fo n'i y'a a kuma kɔni bɛ caya a kuma bɛ caya dɛ walima ayiwa an tɛn'an da don o bɛɛ la sa kɔmi jamana kow bɛ cogo min na sisan ɔ an t'an da gɛrɛ an yɛrɛ la parce que sisan ta in a bere monsieur le procureur yan taa da procureur bolo ɔ n'i da koloba kalama i bɛ balamu da dɔrɔn ayiwa vip ɔ ala y'an kisi o tɛ wa ɔ yafa procureur monsieur le procureur an ma juguman fɔ yɛrɛ an bɛ ka ɲuman de fɔ n'ala sɔnna masha Allah ok eh, le génie i bɛ jumɛn da nin kan. bon hakili la émission sera a kuncɛ yɔrɔ ma ka ban an bɛ bi ta ɲɔngiri yan. baasi t'a la toujours Malick le secret et le génie donc an bɛ pla an de tun bɛ plateau ba in kan yan bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'a sɔrɔ internet sɔrɔ ni mɔgɔw kunnafoni wɛrɛ bɛ se ka da o gosi. 77 39 39 0 de n'i da gosi daw na yɛlɛ i ye dɛ ni da ma yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni ko ko kɔfɛ ko daw k'u na yɛlɛ i ye dɛ dɛ donc an ka baara ye mun ye o ye kurusi kɔnɔna kibaruya de don ni degun b'i kan i b'an wele n'ala sɔnna ma degun an bɛ se ka wuli ka b'i kan ni ala sɔnna inchallah e fɛnɛ ma chérie tafe kɔnɔna kibaruya degun bɛ yen i b'a dɔn e tɛ ka dilan ɲini i cɛ fɛ baga kuma cayalen don cɛ yɛrɛ bɛna ɲini ka kɛ sunkurutigɛra ye ou bien musoko kumaw n'u caya min tulo kɔrɔ bon Vraiment degun b'i kan o la i b'an wele degun ye mun ye an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka se ka wuli ka bɔ i kan n'Ala ka jɛn ye inchallah ni Ala sɔnna an ka groupe fɛnɛ bɛ yen i bɛ weleli kɛ o ta kanw ye mun ye o na f'i ye n'Ala ka jɛn ye inchallah